ɔ ka taa se u dɔgɔninw ma abidin fulakɛ musa jabi alihamdulilayi n bɛna baro min kɛ n'aw ye o ye kɔnɔnajɛlenya de don parce que bɛɛ b'a dɔn ne ye layidu ta mɔgɔw ye mɔgɔ bɛ kuma ni ala de ye quoi n ye layidu de ta mɔgɔw ye ni ala sɔnna ka dɔnni dɔ di maa dɔ ma hali n'a y'a sɔrɔ o tigi ka dɔgɔ de hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔnnen tɛ n ye layidu ta n ko n b'a tigi yira mɔgɔw la n y'o layidu min ta n b'o layidu kelen kan o de kama o de y'a to ne ye larabi ka dɔnnifɛn caman ɲini a fɛ k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma nka bi n bɛna kuma ka dɔnnifɛn min kan o ye dɔnnifɛn fila ye sabanan min mana k'a la o bɛ se ka kɛ farankan ye o dɔnnifɛn fila n ni larabi kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn ka se bi ma o dɔnnifɛn fila n y'a kanu k'o dɔnnifɛn fila k'a fɔ mɔgɔw ye u k'a ta ni dɔnni bɛ larabi bolo n dara dɔnni min na ni dɔnni bɛ larabi bolo dɔnni minnu ye kabako kɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnni dama dama dɔ b'a la mais a dɔnniw la kunbaba o ye dɔnni fila in de ye dɔnni fila in ye dɔnni jumɛn ye a fɔlɔ fɔlɔ o ye adama sɛbɛn de ye ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ o dalilu in o b'a bolo ɛɛ fɛn min y'a ka solomana safunɛ o bɛ o la ɔ n bɛ kuma n ni ala cɛla de la komi n t'a dɔn n bɛ nkalon tigɛ kun min na ka ninnu ka kuma ɲɛfɔ ka sɔrɔ a danganiya tɛ n bolo adamaden mana kɛ cogo o cogo don dɔ la ala b'i ka jɔnya yir'i la dɔnni baara kɛra don min na ka na se bi ma n ma dɔnni ye dɔnni min ye kabako kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ n filɛ ka kuma ni n b'a daminɛ ni solomana safunɛ nin ye solomana safunɛ in wagati min na larabi b'a bɔ walahi ne de y'a forcé a ka solomana safunɛ nin a ka se k'a labɔ k'a di mɔgɔw ma a don kama an y'a lakodɔn cogo di a yɛrɛ m'a fɔ an ye k'a dɔnni b'a bolo fiyewu mɛ bɛɛ bɛ a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don généralement n'a bɛ kuma n'a ka dannayamɔgɔ b'a kɛrɛfɛ a bɛ telefɔni bila haut-parleur la o de senfɛ dɔ de y'i to ameriki ka wari muguba dɔ ci a ma k'a mago bɛ safunɛ nin na o ye kɔmantɛri ba kɛ safunɛ in ye min k'ale a ye min k'ale o y'o fɔ ne ye o y'o fɔ a ye telefɔni na minkɛ u tilala kuma na ne ko ko aa n ko karamɔgɔ telefɔni in bɔra ameriki ka na telefɔni y'apɛli bɔra ameriki mɛ kuma min fɔra o kuma in bɛ ne interese kosɛbɛ kosɛbɛ safunɛ in ye jumɛn ye a ko nin safunɛ in n y'a mɔgɔ minnu b'a dɔn ka kɔrɔ k'an to abijan mɔgɔ minnu b'a dɔn olu de b'a laɲini ka n fɛ en général n b'a bɔ k'a bila ka taa kɔfɛ mɔgɔw de fɛ n b'a bɔ k'a bila ka taa du ma fana a piri ye un million de ye foyi tɛ bɔ a la ɔ n'i ko k'i b'o kɛ mali la k'a man nɔgɔn ne k'a ma n ko n b'a laɲini k'i fɛ i k'a kɛ ala kama komi ne n'a ka jɛ kɔnɔna na a ye layiru de di ne ma a ko sibirikɛ i tɛ fɛn foyi ɲini ne fɛ diɲɛ kɔnɔ ni ne t'a kɛ ala kan'i da labila ka fɛn fɔ n ye n yɛrɛ tɛ se ka fɛn min kɛ ala kan'o kɛ fiyewu ɔ dɔnku alihamudulila n y'a laɲini k'a fɛ a ko n ma baasi t'a la a ko mɛ a tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ min ka la a la o ye mɔgɔ duuru ye donc solomana safunɛ in di cogo filɛ nin ye pour la première fois a ka fɔ réseau sanfɛ ni solomana safunɛ in bɛ lala b'i bolo bɔn a ye solomana safunɛ nin wagati min na an y'a kanu k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma n bɛ kuma n ni ala cɛla de la safunɛ in ye kabako caman kɛ ne yɛrɛ k'a ye mɔgɔ ka safunɛ tɔ to yen ko n jɛn'a kɔ ko paseke n bi ka wari sɔrɔ cogo min n yɛrɛ siranna ka baara kɛ ka sari ka mori baara kɛ a baara ka tila k'a baara jɔ k'a fɔ a ka ɲi ten ni dɔnni kabakoman tɛ o tɛ kɛ dɔ fɔ dɔ de la ka n'a fɔ ne ye ko ne ka t'a bila larabi fɛ yen a ye safunɛ in ta ne de bolo miliyɔn kelen an taara an taara ka taa waati larabi mɛ a tilala ka segin ka na k'an ka taa fɛ yen n ko mun bɛ a ko k'an ka taa an tagara an tagalen a y'a yira k'a fɔ ale nana larabi ɲininka ale larabi ni ala cɛ larabi ka safinɛ nin ko fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ safinɛ nin réellement safinɛ in a ti dɔ bɔ mɔgɔ si la wa e larabi ko ko subahana layi k'ale t'o baara kɛ ka di mɔgɔ ma fiyewu baara o baara bɛ dankari adamaden ka fɛn dɔ la ou bien k'i fɛn dɔ k'i la k'ale t'o kɛ ka di mɔgɔ ma a ko parce que ale bɛ ka wari sɔrɔ ni safunɛ nin ye cogo min na ale bɛ ka nafolo mugu bɛ ka don ale kunna cogo min ale yɛrɛ siranna a sɔrɔ nin tɛna dɔ bɔ ale si la larabi ko subahana layi k'ale t'o kɛ abada donc safunɛ in ye kabako safunɛba de ye safunɛ in larabi y'a bɔ ne yɛrɛ ye seereya min sɔrɔ a la ka bɔ burukina ka bɔ cote d'ivoire ka bɔ yɔrɔ caman na d'ailleurs n bɛ n profite o fɛ k'a fɔ burukinabɛw ye laɲini caman kɛ k'a fɔ k'u mago bɛ abu lalabi la burukina ni ala sɔnn'a ma a ti mɛn abu lalabi bi se burukina insha allah o kɔfɛ ɛɛ fɛn min ye safunɛ nin ye minnu ye seereya k'a la k'a fɔ ne ye ko vraiment ne yɛrɛ ye kado min sɔrɔ a la ala de b'a dɔn walahi ne yɛrɛ ye sigilen to don dɔ la dɔ ye ne wele ka bɔ eh, ka bɔ faransi ko a ye fɛn dɔ ci ne ma k'a bɛ ka bɔ laginɛ ka se n ma ne hakili la mɔgɔ de ye a ye wari dɔ de d'a ma ka na mɛ a ye solomana safunɛ nin de ta a ko k'ale ka a ka action o tun ye wariba de ye k'a ka action tun ye wariba de ye mɛ k'a ka wari bɛɛ tiɲɛ tiɲɛna mɛ solomana safunɛ nin talen kɔfɛ ale de bolo kɛra i ko kabako a ye ne wele ko fɛn dɔ bɛ ka bɔ laginɛ ka na di ne ma ne hakili wari dɔ soit mɔnturu dɔ don ne a y'a sɔrɔ a don ne bɛ voyage la ne welela k'a fɔ ko bɔn k'u na ni mɔbili dɔ ye ne ka da la k'a fɔra ko ka na di ne ma mɔbili in ye avɛnsisi de a tigi ye avɛnsisi kura kura de bila ka na ka tila ka 1 miliyɔn 500 mili d'a kan ko n k'a kɛ k'a dédouaner nin bɛɛ kɛra solomana safunɛ nin kama donc kɔnɔnjɛlenya de don ala ye seere n t'a kɛ pour que ne ka wari de sɔrɔ nin na n t'a kɛ pour que n ka nafolo de sɔrɔ nin na bilahi n t'a kɛ n bɛ ka kuma min fɔ n ɲɛna n y'a kanu ka se abu ma ani fuseni ma ani mamɛdi ma k'a laɲini k'u fɛ ne n'aw fa ye ɲɔgɔn dɔn wagati min na a ye dalilu fila bɔ k'a di mɔgɔw ma bɛɛ ye dalilu ninnu kofɔ bɛɛ ye dalilu ninnu kɔmantɛri kɛ n b'a ɲini aw fɛ aw fana k'o dalilu ninnu bɔ ka di yan u ko n ma ko kuma kura tɛ yen kuma kɔrɔlen de bɛ yen olu fa ye jɔyɔrɔ min ta ne ka ɲɛnamaya la olu fana b'o jɔyɔrɔ kelen de ta ne ma deli ka fɛn foyi ɲini olu fa fɛ k'olu fa m'a kɛ wa olu fana bɛ layidu di yan ni min ka di ne ye ne k'o fɔ olu ɲɛna olu b'a kɛ a ne ko n k'o diyara n ye donc n ko n b'a fɛ u ka solomana safunɛ komi a baara kun jɔra depi larabi ka wagati la Larabi yɛrɛ ye Solomana safunɛ in jɔ k'a to a bɛ k'a di mɔgɔ ma prix min na o ye waa kɛmɛ kɛmɛ de n k'u ma n b'a ɲin'u fɛ halisa n b'a dɔn a ka gɛlɛn mɛ n b'a ɲin'u fɛ u k'a kɛ Ala kama u ka Solomana safunɛ in kɛ mɔgɔ ye waa bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ hali n'a kɛra u tɛ se k'a caman dilan n'a kɛra kalo la u ka dɔ dilan u ye layidu di yan k'a fɔ kalo o kalo u tɛ se k'a fɔ k'u b'a dilan mɛ u ye layidu kɔni di k'a fɔ u bɛna den hakɛ dɔ dilan ne ko n ko hali n'a kɛra den duuru ye u ko k'u y'a kɛ den tan ye donc a solomana safunɛ o bɛ k'a di mɔgɔw ma waa bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ ni mɔgɔ min mago b'a la limoro dama dama dɔ bɛ yen i b'o limoro ninnu wele a limoro fɔlɔ fɔlɔ

64 86 25 25 ni limoro saba n'i y'olu wele i bɛ bɛn larabi ka kalandenw ma minnu bɛ Côte d'Ivoire n'olu b'a fɛ k'a baara kɛ olu bɛ se ka n'i y'o weleli kɛ Abu olu bɛ se ka hali pase Abu ninnu bɛ se k'i lapase ka taa Mamɛdi ka bolo kan ko mamɛdi ka kɔntakti o ivoire limoro o tɛ n kun na nin wagati in na donc o ye solomana safunɛ o ta yɔrɔ ye o kɔfɛ dɔnni filanan larabi ye dɔnni fɔlɔfɔlɔ min di ne ma ne n'a ka jɛ kɔnɔna na o dɔnni fɔlɔfɔlɔ o ye adama sɛbɛnden de ye adama sɛbɛnden ne mɛnna n b'a kuma mɛn dalu min don dalu ye dalu kabakoma ye a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ ɛɛ ne larabi ka jɛ la ne tagalen a fɛ yen n y'a ɲininka a ko n ma ne bɛnkɛ e bɛ mun fɛ n ko dɔnni a ko bɔn n bɛna dɔnni baara d'i ma o dɔnni baara n b'a d'i ma ni sira jumɛn ye n b'a dilan k'a d'i ma i k'a dɔn ni tiɲɛ don walima tiɲɛ tɛ n ko a ma n mago b'o yɛrɛ de la a ye baara in kɛ a ye sɛbɛnden bɔ a y'a di yan a ko ne bɛnkɛ nin sɛbɛnden saba dɔrɔn de dilanna ne bolo a den saba o dɔrɔn de dilanna ne bolo a den saba min dilanna ne bolo a fɔlɔfɔlɔ n y'a dilan n yɛrɛ ye a filanan n y'a dilan ngɔnifɔ seguba de ye seguba tarawele a ko ɛɛ eh, filanan ɛɛ eh, sabanan n filɛ ka n'o di e de ma a ko mɛ ne bɛnkɛrɛ bɛ min ɲini i fɛ hɔn waa tan filɛ nin ye sɛbɛnden filɛ nin ye taa i ka taa waa tan in dun n'i ye waa tan dun ni tile binna ka sɔrɔ waa tan ma segin i ma i ka na n bɛ waa tan in d'i ma wa n bɛ tila k'a f'i ye n ka dɔnni ma ɲɛ n y'a minɛ n ye n kɔ don alhamdulila n kɛlen k'a kɛ aa a kɛra kabako ye dɛ ne ye waa tan dun don min waa tan ɲɔgɔn wɛrɛ nana n ko bɔn n b'a kɔrɔbɔ tuguni n ye wari wɛrɛ dun min ti waa tan in ye yanni wula bɛ se o fana nana n ko sisan hali sisan dɔɔni don i dɔn k'a lajɛ a bɛ ɲɛ n'a sɔrɔ a bɛ ɲɛ ko min fɔra n'o de don a y'a sɔrɔ kuma in fɔra n ye kuma in fɔ arajo la o kɔfɛ n tagara ci dɔ la misira n terikɛ dɔ bara n terikɛ in ko n ma a ko n ma ko karisa ko surɔ i ye sɛbɛnden dɔ fɔ k'i ka cɛ y'a d'i ma o sɛbɛnden ko bɛ cogo di n k'a ma e ka tugu ne kɔ an ka taa o don y'a sɔrɔ moto de bɛ ne bolo n k'a ma n ko yɛlɛn kɔfɛ an yɛlɛnna n taara garibali la n ye waa tan ani seegin bɔ n y'a don saga la n k'a ma n ko yɔrɔ wari wɛrɛ tɛ n kun a ko wari wɛrɛ tɛ n kun n ko n ye joli don saga la a ko waa tan ni seegin n k'an ka taa an ye saga faga quelques minutes après ne ka orange money a sonena n y'a lagɛ n y'a sɔrɔ waa mugan ni kɔ b'a la n y'a yira a la a ko ale nin ye kabako yɛrɛ ko mɛ an k'a to an k'a dɔn mɔgɔ min wari in ci i ma fɔlɔ sɔɔni dɔ nana ka na ne wele a ko siribikɛ an ye aw ni larabi ka fayida dɔ ta fayida in ɲɛna an bolo n y'a kanu ka kado k'i ye ka wari in ci i ma donc ne ko n ko a n k'a diyara n ye n ko n ka cɛ ma n k'i ye nin kɔni a ko k'a y'a ye k'a ta o don ma walahi ni ne ye wari fɛn o fɛn dun ni ne ye waa tan dun walima ne ye waa bi naani dun sɔgɔma walahi yanni wulafɛ cɛ a sababu bɛ na cogo o cogo sababu bɛ na wari bɛ na abu ka abu larabi to Côte d'Ivoire ne y'a témoignage min sɔrɔ walahi ne yɛrɛ y'a témoignage min sɔrɔ a ka ca tan ni kɔ ye sɛbɛnden dilanna ka di min ma dɔw yɛrɛ ko dɔw yɛrɛ jɛn'u ka sɛbɛnden kɔ k'a fɔ k'u nan'a di k'u siranna a ɲɛ mɛ kɔnsekansi foyi tɛ sɛbɛnden nin na kɔnsekansi foyi t'a la ne yɛrɛ a tun bɛ ne bolo mɛ alihamudulila bi ne ta tɛ n bolo a tɛ n bolo cogo di ne balima dɔ de bɔra kɔfɛ ka na extérieur la ka na a ko n ma ko ale bi sɛbɛnden min dira ne yɛrɛ ma k'ale b'o o yɛrɛ de fɛ ne ko ko e a ko ayi ko n'i ye fɛn o fɛn ɲini bɛnkɛ fɛ a b'a a y'i denkɛ fɛ a b'a d'i ma donc o la ne b'a fɛ ka sɛbɛnden nin k'a d'i ma i ka i k'a di ne ma i ka dɔ wɛrɛ ɲini a fɛ n na ni a ko k'a bɛ dilan un million de mɛ n na ni deux millions ye ka d'i ma i ka sɛbɛnden di ne ma ne ye n ka sɛbɛnden yɛrɛ feere deux millions miliyɔn fila donc n y'a ɲini u fɛ o fana na komi a man ca a caman dilanni k'a di ye degunba ye n k'u ka o fana sɛbɛnden fana dilan adama sɛbɛnden fana dilan n y'o ɲɛfɔ eh, mohamɛd ni abu ni fuseni ninnu ye olu fana y'a yira k'a fɔ ko baasi foyi tɛ a la donc o la an y'o sɛbɛnden fana n y'a ɲini u fɛ u ka den damadɔ dɔ dilan ka kɛ kado ye mɔgɔw ye waa bi naani o kɔfɛ n'u bɛ piri min ɲini a la u yɛrɛ b'o ɲini mɛ n yɛrɛ de y'a kanu ni ala cɛla la u k'o kɛ walasa a ka mɔgɔw mago dilan donc abu lalabi fuseni ka taa se ɛɛ eh, mamɛdi ma olu ka an'u dɔgɔninw vraiment olu de ka fɛnkɛ ye nin n'i ye eh, fulakɛ lalabi sɔrɔ n'o ye adama lalabi ye a sɛbɛnden bɛ sɔrɔ a bolo solomana safinɛ bɛ sɔrɔ a bolo n'i ye fuseni sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bolo n'i ye musajan sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bolo n'i ye mohamɛdi sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bolo n'i ye eh, eh, abdin sɔrɔ a bɛ sɔrɔ abdin lalabi bolo n'i ye abu fana sɔrɔ a bɛ sɔrɔ u bolo nin mɔgɔ naani mɔgɔ duuru walima mɔgɔ wɔɔrɔ a bɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ bolo musajan a bɛ sɔrɔ bɛɛ bolo n'i y'u fɛn o fɛn sɔrɔ ninnu mɔgɔ wɔɔrɔ kɔni a bɛ sɔrɔ ninnu bolo abu lalabi fuseni lalabi ɛɛ mohamɛd lalabi o kɔfɛ abdin lalabi adama lalabi musajan lalabi donc a bɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ bolo a fila bɛɛ bɛ sɔrɔ bɛɛ bolo n'i y'a fɛn o fɛn sɔrɔ donc o de la u y'a kanu k'a kɛ u ye layidu di yan k'a fɔ k'u b'a kɛ